Балигъыпӏэм иувэ дэтхэнэ зыри егупсысын щӏедзэ ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэ зэригъэгъуэтыну. Ауэ цӏыху щыӏэщ и сабиигъуэм щыщӏэдзауэ гъащӏэм къыхихыну ӏэщӏагъэм хуэкӏуэу. Абыхэм ящыщщ зэрыцӏыкӏунитӏэ лъандэрэ артист хъуну щӏэхъуэпса. Нобэ а ӏэщӏагъэ дахэр зэзыгъэгъуэту абы ирилажьэ Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэр зезыхьэ драмтеатрым и актрисэ пажэ Дыщэкӏ Хьэхъупащӏэ Фатимэ. Фатимэ хуэдэ актрисэхэщ узэджэ хъунур сценэм къыхуигъэщӏа жыпӏэу.
Минитӏрэ пщӏы гъэм Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэмкӏэ и институтыр артист ӏэщӏагъэ зыбогъэгъуэтри а гъэ дыдэм къыбоух. А гъэ дыдэм зэрысщӏэмкӏэ, къэбуха иужькӏэ, мис мы театрым лэжьэн щыщӏэбдзащ. Уигу къэбгъэкӏыжу зэманкӏэ дызэӏэбэкӏыжынщи, Япэ дыдэу театрым щыбгъэзэщӏа ролыр сыт хуэдэ спектаклым ухагъэхьауэ щытат лэжьэн щыщӏэбдзам щыгъуэ? Упсэу, Вовэ, абы щыщӏэдзауэ си къекӏуэкӏыкӏар къызэрыщӏэздзам тепсэлъыхьыну хуит сыкъызэрыпщӏамкӏэ. Икъукӏэ си гуапэу зэи сщымыгъупщэж, хэти щыгъупщэжын япэу къызэрыщӏидза ролыр ар, лъагъуныгъэм итхьэкъуа цӏыхубзий жери, Фырэ Руслан. Игъэувауэ, мис а спектаклым нэхъыщхьэ роль щызгъэзащӏэу, хъыджэбз цӏыкӏум и роль, Катрин, мис абы сыщыджэгуауэ щыта. Хэт сымэ а спектаклым хэтат, хэт сымэ уадэджэгуат? Мы ӏэщӏагъэм сыхуэзыша, мы ӏэщӏагъэм сыхуезыгъэджа япэ дыдэу, Жьакӏэмыхъу Кӏунэ, Мыдэкӏэ езы институтым си курсыр зыӏыгъа Балъкъэр Тамарэ сымэ. Мис ахэр а спектаклым хэтт, Вовэ. Абы къыщынэмыщӏа дэтхэнэ зы цӏыхубз хэтри цӏэ яӏэу, щӏыхь яӏэу, куэд щӏауэ утыкум итхэу. Абыхэм я гъусэу сыджэгуну абы икъукӏэ сиригушхуэт икӏи сиригузавэт. Си къэувыкӏэри Си япэ джэгукӏэри, си нэхъыщхьэ роль къызэрыслъысри, псори зэу дахэу ежьат, Вовэ. Абыкӏэ нэрылъагъу къыщӏэкӏынт мы ӏэщӏагъэм сэ кӏыхьу сызэрикӏуэныр, си псэр нэхъ зэрестыныр. Дэнкӏэ згъазэми и фӏыгъуэ слъагъуу ӏэщӏагъэ сызыхуеджам, Шыбзыхъуэ Басир, япэ дыдэу зи фӏыгъэр ара. Театрым сыкъэзыгъэувари Басир фӏыщӏэшхуэ хузощӏ. Укъэзыщтауэ щытар абы щыгъуэ Басир и художественнэ унафэщӏт ара? Басир театрым и унафэщӏт. Къэзухат институтыр, ауэ сэ сщӏэрэ, модэ къалэшхуэмкӏэ сыкӏуэн иджыри седжэн жысӏэу. Тӏэкӏуи сыгупсысщ. Арати, Басир, мис мыбдей ущыджэгун хуейщ, жери

Щӏалэгъуалэм и дежкӏэ укъеӏэбэкӏым бзэр нэхъыфӏ дыдэу зыщӏэхэм уащыщщ. Ар къалэм укъыщыхъуа пщащэми, бзэр зыщӏэхэм ущыщ. Бзэр дахэу уэзыгъэщӏа щыӏэщ, къыщынэмыщӏауэ, узэрыцӏыкӏунитӏэрэ абы удихьэхуэ артист ӏэщӏагъэм кружок жыпӏэми зыщӏыпӏэхэм ухэту, итӏанэ Ар фӏыуэ уэзыгъэлъэгъуа нэхъыжьи диӏэщ.
Нтӏэ, ар нетӏэ и цӏэ къисӏуа Жьакӏэмыхъу Кӏунэ. Нтӏэ. Зэикӏ сщыгъупщэнукъым. Бзэр ауэ къэпсэлъ къудейуэ щымыту, ар къабзу, ар нэгъэсауэ, а псалъэр къэспсэлъыфу абы сыхуезыгъэсар Жьакӏэмыхъу Кӏунэщ. Сызэрыцӏыкӏурэ телевиденэхэр къриджу. акӏэ-мыкӏэ спектакль цӏыкӏухэм дыхигъэувэу, мис апхуэдэу Кӏунэ дей институтым сыщӏэтӏысхьэн ипэ къиху илъэсибгъу сыхъууэ сашэри, мамэ сишэщ Кӏунэ дей, мис апхуэдэу абы дей сыщеса.
Егъэлеяуэ псынщӏэрыпсалъэ гъуэзэджэ куэд бощӏэр уэ. А Кӏунэ ущыцӏыкӏум щыгъуэ уигъэщӏауэ щытахэм ящыщ иджыпсту занщӏэу къэбгубзыгъыжу пхужыӏэжыну? Хьэ, схужыӏэжыну.
Дыдегъэдаӏуэт.

Аращи, дэтхэнэр уигу къинэжа? Адыгэ театрым и утыкум сыщыджэгуауэ, зауэм теухуауэ, Вероникэ и ролыр схуагъэфэщауэ, Уахътыншэхэр жери Дэбагъуэ Ромэ игъувауэ щыта спектаклым. Зэикӏ сигу ихужынукъым. Иджыпсту щыжысӏэм, си гухэр къызэфӏэну, абы щыгъуэ къэзджэгуа щытыкӏэр. Гум и щытыкӏэр сэ сщӏэрэ гущӏэм къыщыхъур? Апхуэдизкӏэ а ролыр сэ сфӏэфӏти, закъуэ сыджэгужыну фӏэкӏа сыхуейтэкъымэ спектаклым иджыпсту. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэтхэнэ спектаклми езым и гъащӏэ иӏэжщ, ар зэи сщыгъупщэнукъымэ. Роль дахэт, узыгъэгупсысэн, артистым дежкӏэ кууэ зыкъэзыгъэлъэгъуэн щытыкӏэ хэлъу апхуэдэт а ролым, Вовэ. Иджы сэ Срогушхуэ апхуэдэ роль мис иджыпсту си ныбжьым здынэсам, ауэдэ сыджэгуауэ зэрыщыӏэр. Нобэ зэман дэкӏауэ иджыпсту а уигу илъ ролыр, гури псэри зыхэплъхьу къэбгъэщӏа образым, нэгъуэщӏ зыгуэру уелэжьу нэгъуэщӏ зыгуэру пщӏынкӏи хъунут? Нобэ сщӏынкӏэ хъунут, Вовэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, режиссёрым абы щыгъуэ жиӏэт, ролым и гупсысэкӏэ, и щытыкӏэ гуэр уи гъащӏэм хэлъауэ щытамэ, нэхъ гугъу уемыхьу занщӏэу къохъулӏэнкӏэ хъунут, жиӏэт. А ролыр къыщызгъэзащӏэм щыгъуэ егъэлеяуэ сылъыхъуауэ щыта, къэслъыхъу, гугъу сыдехьу, жэщи махуи ар си щхьэм имыкӏыу мис ауэду сыщыта. Иджысту гъащӏэм тӏэкӏу сэ сщӏэрэ, сыхуиша къыщӏэкӏын абы и щытыкӏэ, псалъэм папщӏэ сэ сщӏэрэ, а зи гугъу тщӏыну лъагъуныгъэ дыдэр сэ сщӏэрэ, уи гум нэхъ къыщыушахэр зыхэпщӏэжу щыту щытмэ, нэхъ тыншщ а ролыр къэбгъэзэщӏэну. Володя. Абы зыгуэр жиӏэжыну хунэса?
Хьэуэ. Абдежым занщӏэу и псэр щыхэкӏащ.

Смоленск ипщэӏуэкӏэ етӏуанэ лъагапӏэм и деж. Фатимэ, псалъэмакъыр тесшэну сыхуейщ режиссёр уздэлэжьахэм. Дэбагъуэ Ромэ егъэлеяуэ Куэд къызбгъэдилъхьауэ жысӏэфынущ актер джэгукӏэм теухуауэ. Ар, ауэ режиссёртэӏым сэ къыщыздэлажьэм, ар иджи си егъэджакӏуэ уэду схуэхъут. Сыздэлажьэм къызигъащӏэт щытыкӏэ куэд, си лэжьыгъэм нэхъ тынш сызэрытехъуэн, сэ сщӏэрэ образыр нэхъ къызэрызгъуэтынымкӏэ куэдкӏэ къыздэӏэпыкъут. Мыдэкӏэ къыхэзгъэщыну сыхуейщ ди Басир. Шыбзыхъуэ. Ар институтым иджыри дипломнэ тхуигъэувауэ щыта Басир. Мис абдей къыщысщӏауэ щыта Басир икъукӏэ зэрырежиссерыфӏыр, зэрыцӏыху гуапэр, дэӏэпыкъуэгъу къыпхуэхъууэ, ущыдэлажьэкӏэ атмосферэ, абы щекӏуэкӏыр, цӏыхухэр зэрызэбгъэдишэр, зэрызэбгъэдигъэхьэр, а лэжьыгъэ къищтам гуапэу дыбгъэдэтын щхьа, ди гур гуфӏэу декӏуэлӏэн щхьа, абы хэлъхьэныгъэ куэд ещӏ Басир. Абы куэд ӏей елъытащ, уэ жыӏэ? Нтӏэ, сфӏэфӏщ, Басири, сыдэлэжьэн. Мыдэкӏэ сэ жысӏэну сызыхуейрат, Вовэ. Мы Адыгэ театрым щынэмыщӏауэ, сэ си гъащӏэм къыхэхъуащ Лондон щыщ режиссёр сыдэлэжьэну. Ар дэнэт?
Ар Сочи Фестивалышхуэ екӏуэкӏыуэ Бэлагъы Любэ итхауэ щытащ роман Царица жери. Ар ди Гуащэней Марие теухуауэ а романыр спектаклу сыщыджэгужауэ щыта. Абы къыздэлэжьар Лондон щыщ артист. Срогушхуэ апхуэду си лэжьыгъэм зэрыхэтар а ӏуэхугъуэри. Ар Сочи урагъэблагъэри, Гуащэней и образыр абы къыщыбгъэщӏауэ щытащ, итӏанэ ехъулӏэныгъэшхуэ иӏэу, егъэлеяуэ, ягу ирихьауэ, утыкуми укъикӏыжауэ щытащ. Пэжщ, Вовэ. Ар пщыгъупщэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Илъэсищкӏэ зэкӏэлъхьэпыту сыкӏуурэ, Ди Гуащэней и ролыр, а образ дахэр абы къыщызгъэщӏа сыздэджэгуа артистыр, пащтыхьым и ролыр зыгъэзэщӏар, ари Лондон щыщт артистыр. Сэ мисауэду ехъулӏэныгъэшхуэ сиӏэуэ Бэлагъы Любэ и фӏыгъэкӏэ Гуащэней ролыр апхуэдэу къэзгъэзэщӏауэ щыта. Абы артист щыӏахэр архэм, къэралхэм къикӏауэ, фестивалышхуэт, егъэлеяуэ пщӏэ зиӏэ ӏуэхугъуэти, мис абы апхуэдэу сыщыджэгуауэ щыта.

Ӏутӏыж Борис и Хьэпэщыпхэ спектаклым ар уэрэд, къафэ, гушыӏэкӏэ зэхэлъ спектаклт Емкъуж Анзор театрым щигъэувар. Умыщӏэххыу абы хэт уэрэдхэм ящыщ зы къыплъосри, уэрэд абы щыбгъэзэщӏэн хуей мэхъу. Къызэзгурыӏуамкӏэ, зэрысщӏэмкӏи, уи уэрэд дахэ цӏыкӏу куэд ди телевизор еплъхэм ялъэгъуащ, уэрэд дахэу зэрыбгъэзащӏэми ящӏэри. Абдежкъэ уэрэдым ущыдихьэхар? Абдеж дыдэра, Вова, абыкӏэ сэ уэрэд жысӏэну си пщӏыхьэпӏэ къэкӏтэкъымэ, театрым фӏэкӏа сэ зыри плъапӏи зыри сиӏакъымэ. Ауэ а роли къыщыслъысым Мадинэ Пщащэ цӏыкӏум и роли къыщыслъысым Анзор, Емкъуж Анзор и фӏыгъэщ, фӏыщӏэшхуэ хузощӏ абыкӏи. Мис а уэрэдым сытезышар арауэ жыпӏэ хъуну, Вова. Абдей сыхуейми, сыхумейми а уэрэдыр щызгъэзэщӏэн хуей хъуа спектаклым. Арати, си гущхьи къэкӏынтэкъым мо гушыӏэ уэрэд цӏыкӏур нэху сыкъекӏри, си телефоныр Адэ къоуэ, мыкӏэ къыдохъуэхъу. Куэдым ӏэрыхьауэ пщэдджыжьым сыкъоуш, псори къыстещащ, къыстекъуту. Ютуб жыхуэтӏэм къидзэжщ, абдежми, псоми ялъэгъуа. Рекламэ хуэтщӏурат мы спектакль дызэрыджэгунми, абы щынэмыщӏауэ, сэ езыр уэрэджыӏакӏуэ хуэдэу, мис апхуэдэу цӏыхубэм я гум дыхьауэ, егъэлеяуэ ифӏ куэд къызэкӏауэ щыта а уэрэд цӏыкӏум. Абы яужькӏи, тхьэ умытхрэ,

Мыдкӏэ цӏыхубэм яфӏэфӏу гушыӏэ махуэ апщий жери зы теплъэгъуэ гуэр сэ езгъэкӏуэкӏыу уэри ухэту. Зауррэ сэрэ зэуэдабзэу дыныхыхьа ӏуэхугъуэм, Къардэн Заур. Сэ драмэ сфӏэфӏт, гупсысэ зыхэлъ ролхэр згъэзэщӏэну сфӏэфӏт, ауэ апхуэдэу гушыӏэм сыхэзэгъэну, гушыӏэм къыщызэхъулӏэну зыгуэр сэ си гугъэнтэкъымэ. Икъукӏэ сфӏэфӏщ, абы къекӏуалӏэ цӏыхубэр нэгъуэщӏщ, Вова. Я гупсысэкӏэр, я хущытыкӏэр мы мы ӏуэхум, мы ӏэщӏагъэм тӏэкӏу нэгъуэщӏу щытщ, иджы ар сфӏэфӏщ. Абы уи гур утӏыпщауэ, моу уи гур гъагъэу щӏэращӏэу утыку укъохьэри. Узэрыхуей дыдэм хуэдэу. Нтӏэ, цӏыхум гуфӏэгъуэ зэрыбгъэдэпхьар пщӏэуэ, зэ зэрытщӏэщи, дыхьэшхынур узыншагъэмкӏэ сэбэпщи, нтӏэ, зыгуэркӏэ сэбэп узэрыхуэхъур цӏыхубэм пщӏэу, Фӏы зэрыпщӏа пщӏэжу утыку укъокӏыж. Абы ӏэгуауэ макъыр щызэхэпхым дей апхуэдиз цӏыху къекӏуэлӏауэ щыплъагъум дей. Апхуэдизкӏэ узыӏэпешэри, аргуэру зы дымыгъэуву хъунукъым жыбоӏэри уожьэ. Зым зыр къигъэщӏу, зым зыр къыкӏэлъыкӏуурэ ауэдурэ хуэмурэ уокӏуэ.
Еплъ. Е, мы тепхар зищӏысыр сыт? Щыхьбосант! Еуэ, еуэ иджыри, зэ!

Сыт пщӏэр? Селфи, селфи! Щыхьболэт, сыту ӏейуэ укъыкӏэрыхуа уэ мы гъащӏэм! А! Еуэ! Бумеранг тщӏын!
Сыт бумеранг? Къыбгурызгъэӏуэнуи сыхуейкъым, мэ тетщ ар телефоным. А! Ауэ еплъ, си лъакъуэхэр зэрыдэздзейр къигъэкӏ.

Фатимэ, уэрэд зыбжани уи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа? Уэрэдым и псалъэр пхуэзытхыу къыхэпххэр, уэрэдым и аранжировкэ пхуэзыщӏхэри утезгъэпсэлъыхьынут. Си гуапэ дыдэу, Вова, сэ сфӏэфӏщ уэрэдыр зытхари, псалъэ къэзыгъэщӏари, макъамэ зыщӏари, ахэри псори. Сфӏэфӏщ ахэри утыку къисхьэжыну, я цӏэ къисӏуэжынууэ. Ар нобэр къыздэсым, мис мо уэрэд цӏыкӏу зыбжанэ сиӏэхэр Жабо Замирэщ псалъэри макъамэри аращ зейр. Аранжировкэр нэгъуэщӏкӏэ схуэмыхъуэжыну, сытым дежи дапхуэдиз зэманкӏэ сыпэплъэфми, сыпэплъэфынущ Ромэ Факъуэм. Егъэлеяуэ сфӏэфӏщ а тӏум сэ си гум моу схужымыӏэу къыщыщӏэр къагъэщӏыф. Сфӏэфӏщ ахэм садэлэжьэну. Нэхъ уигу уи псэ къыдыхьэ уэрэд усымрэ макъамэтхэмрэ ящыщщ. Пэжщ, пэжщ.
Адэкӏэ сэри си гугъэщ нэгъуэщӏ зыгуэрхэри къыхыхьэну мы ӏуэхугъуэм, ауэ сэ сиӏэ уэрэдхэр псори зи ӏэдакъэщӏэкӏыр Жабоэ Замирэрэ Факъуэ Ромэрэщ. Иджы зыгуэрхэм уелэжьрэ Моуэ уэрэд гуэрхэр къэбгъэщӏыну яужь уит. Иджы си гугъэщ, Мамий Аслъэн, и уэрэд зыбжанэ седэӏуащ, си гум зыгуэрхэри дыхьауэ, сфӏэӏэфӏауэ щытщи, иджы абы и уэрэдым селэжьын, абы и уэрэдыр си репертуарым хэзгъэхьэн жысӏэу си гугъэщ, къызэхъулӏэмэ.

Унагъуэ ӏуэхумрэ лэжьыгъэмрэ дапхуэдэу зэхуэбгъэхъуфрэ? Унагъуэ сызэрыхьам, мис дэ псалъэм папщӏэ е хьэщӏэ къэкӏуамэ, е зыгуэр, уа, уэ упщэфӏэфу си нэгу схущӏэгъэхьэнтэкъым жаӏэурэ зыкъысхуагъазэрэ къызжаӏэ. Сэ къызолъытэ актрисэу ущытыныр ар зыщ, ауэ уадыгэ пщащэу, Уцӏыхубз зэтету зыббжыжу щытмэ, унагъуэ ӏуэхур пхуэгъэзащӏэу щытын хуей. Сэ унагъуэ сихьэн ипи жысӏэт, жэщым сымыжея папщӏэ сэ унагъуэ ӏуэху къысхуэгъэнэнукъым, лэжьыгъэри мори здэсхьыфыуэ, апхуэдэ къару Алыхьым къызит жысӏэти. Апхуэдэ лъэкӏыныгъэ нобэ уиӏэщ? Апхуэдэ лъэкӏыныгъэ сиӏэщ, Тхьэр арэзы къахухъу. Си унагъуэм фӏыкӏэ, гуапэкӏэ къыздеӏыгъ си ӏэщӏагъэр, абы и фӏыщӏэ къыщӏэкӏынщ ар зэрыздэсхьыфыр, Вовэ. Къагурыӏуэу къыщӏэкӏа езыхэм артист яхэмытми, уэ унагъуэ узыхыхьам, тхьэмадэм, гуащэм, щхьэгъусэм уэ уи ӏэщӏагъэр, уэ уи щӏэныгъэр зэтауэ щытыр къагурыӏуа?
Къагуроӏуэ, фӏыщӏэшхуэ яхуэсщӏыну схуейщ. Ар къыбдаӏыгъыу щытмэ, уэри уи гур мыгузавэу, уи гур утӏыпщауэ, унагъуэ ӏуэхури пщӏэнущ, лэжьыгъэ ӏуэхури здэпхьынущ. Нэхъ тынш Псори хъунущ пэжкъэ? зэлъытар цӏыхур къызэрыбгъэдэтыр, къызэрыбдиӏыгъыра. Ар сэ унагъуэ сихьэри къэсщӏа. Фатимэ, псори дыщыгъуазэщ иджы уэ ущылажьэ театрым, сэ сыщылажьэм, уэ уи анэ укъэзылъхуа Мадинэ дэрбзэру щолажьэр. Спектаклыщӏэ щагъэувым и деж художникым эскиз ищӏам теухуауэ ди щыгъынхэр Егъэлеяуэ дахэу тхуэзыдыр аращ. Ар мамэщ. Ар мамэ театрым щолажьэри, театр абы къыгуроӏуэ, ауэ унагъуэ лъэпкъ узыхыхьам теухуауэ уи гуащэ, уи тхьэмадэр, уи спектаклхэм япэ дыдэу къыщыкӏуахэр, щалъэгъуахэр дауэрэ къащыхъуат? Япэ дыдэу къыщыкӏуам щыгъуэ Псэлъыхъухэр жыхуиӏэ спектаклым кърихьэлӏауэ щыта. Егъэлеяуэ ягу ирихьат ди адыгэ театрым къызэрыкӏуари, яфӏэдахэт, яфӏэгъэщӏэгъуэнт езы театрым и щытыкӏэр, ди джэгукӏэр, утыку къитхьэ спектаклхэр. Егъэлеяуэ псалъэ гуапэ, псалъэ дахэ хужаӏыжууэ, яфӏэфӏу апхуэдэу къысхуеблэгъауэ щыта. Премьерэ сыщиӏэхэм дей мес мо гушыӏэ лъэныкъуэмкӏи дыщиӏэхэм дей Вовэ гъэщӏэгъуэну щӏэуэ зыгуэхэр щыдгъэлъагъуэм дей сфӏэфӏу къызогъэблагъэ езыхэри къыздаӏыгъщ, фӏыщӏэшхуэ яхузощӏ, къоблагъэхэ.

Сыту пщыхьэщхьэ дахэщ! Фермэм къыхэщӏапӏэри дэгъуэ дыдэщ. Тхьэ сыгъэӏэ нобэр къыздэсым абы гу лъызмытау, ӏэкӏэ сытебгъэӏэбам Сусанэ. Адыгэм жиӏау, Гум и щӏасэр уимыгъусэмэ, дунейм и дахагъэ псор зыхэпщӏэркъым. Иужьрей махуэхэм си гур зэрыныкъуакъуэм хуэдэу иужьрей илъэситхур есхьэкӏакъым.
Сыт щхьэкӏэ Щыхьым дзыхь къысхуэмыщӏу арат?
Сэ сщӏэрэ? Сэ сыщыгъупщэжу къыддеджа гуэр фӏыуэ илъагъуу пӏэрэ? Зэи сыгузавэрт.
Ахэр уигу къомыгъэкӏ, Щыхьым. Лъагъуныгъэр уи гум дэмыхьауэ, абы фӏыгъуэ хэлъыр къыпхуэщӏэнукъым. Сусанэ, а иджыпсту жыпӏахэр уи гум илъ?
Абы гу лъумытауэ ара, Щыхьым? Щыхьым? Зы щӏыпӏэ укӏуэу жыпӏат. Угувэркъэ? Нтӏэ,
нтӏэ, сыкӏуэнщ. Сепӏэщӏэкӏынщ къэзгъэзэжын, Сусанэ.
Мис апхуэдэу фӏыуэ гукӏи псэкӏи плъагъу лэжьапӏэм ущылажьэу, зэбгъэгъуэта ӏэщӏагъэм урилажьэу, ар цӏыхубэр къакӏуэу ӏэгуауэ пхуаӏэтым къыщынэмыщӏауэ, мыдкӏэ Гулъытэ къыщыпхуащӏым и дежи егъэлеяуэ гуапэ мэхъу.
Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэр зезыхьэ фондым къыбгъэдэкӏыу дыщэ медаль схуагъэфэщауэ щыта артистхэм ирату. Сфӏэфӏщ а медальри зызохьэ. Абы къыпэкӏуауэ щытащ диплом, медаль.
Сыхуейт дунейпсо Артийскэ комитетымрэ ди фондымрэ зэгъусэу къыдэгъэкӏа дыщэ медаль. хуэзгъэфэщэну.
Театрым укъызэрыувэрэ гастроль, фестиваль абыхэм ущыӏащ. Моуэ тӏэкӏу нэхъ щӏэх-щӏэхыу, дежьэфу, моуэ фестивалышхуэ дыхэту, Апхуэдэу щытам нэхъыфӏыуэ къэплъытэнут. Ауэ сытмэ нэхъыфӏт, Вовэ. Сэ мис си къежьапӏэм щыгъуэ дыздэмыкӏуэ куэд щыӏэу щытакъымэ. Фестивальхэм дыхэтт. Ди театр цӏыкӏур сэ сыхуей сытым щыгъуи фӏыкӏэ дыкъыхэщу, дежьэфу, гастролым дыкӏуэхукӏэ ди театрыр зэрыщыӏэри къащӏэнура. Адыгэ театру зыщ диӏэр. Псоми зэрытщӏэщи.
Егъэлеяуэ дахэ цӏыкӏущ. Егъэлеяуэ дахэ цӏыкӏущ. Дэнэ ущыджэгуу щытми, уи театрым къэбгъэзэжауэ щыджэгум дей, абы щекӏуэкӏ щытыкӏэм хуэдэ къыболъыхъуэж. Ара, Вова нтӏанэ, си гуапэу сфӏэфӏыуэ хужысӏэну сыхуей, Ди бзэр щымыкӏуэду театрым, утыкум дахэу дыкъихьэфу дэтхэнэ зы артистри къару диӏэуэ, дыпэлъэщу, дызэрыӏыгъыуэ, ди театр цӏыкӏур дгъэдахэу, дгъэбжьыфӏыуэ апхуэдэу дызбгъэдэтыну егъэлеяуэ сохъуапсэ. Ех, димыӏэу дыдэкӏуейуэ! Ау! Си нанэ Михайлэ! Къыхуэзыщӏэсэ сыпызгурыӏакъым. Карл Савельич,

Нобэр къыздэсым театрым щыпщӏа лэжьыгъэмрэ къыщыбгъэщӏа образхэмкӏэ уарэзы? Сарэзыщ, Вова. Сарэзыщ, ауэ абы къизгъэкӏыр абдейжкӏэ псори къэзджэгуащ, псори къэзгъэщӏащ жысӏэу аракъымэ. Абы сригушхуэу ара си ныбжьымкӏэ сэ егъэлеяуэ, Вова, щӏалэ дыдэу адыгэ театрым сыкъэувауэ щыта. Илъэс пщӏыкӏубгъу сыхъуурат театрым сыщылажьэм. Арати, мис абы къыщыщӏэдзауэ нобэр къыздэсым цӏыхубэм ябгъэдэслъхьэфамкӏэ, сызэрыджэгуамкӏэ шыкур сощӏ, сарэзыщ, срогушхуэ, срогуфӏэ Вова. Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи гъэза роль куэд къэзджэгуауэ къызолъытэ. Ауэ дапхуэдэу щымытми, нобэ уи ныбжьыр здэсам, Фатимэ, Уи гум щыбгъафӏэу щэхуу, мис мы спектаклым сыджэгуарэт, мис мы образыр къэзгъэщӏарэт, мис мы режиссерым сыдэлэжьарэт жыпӏэу гугъэ щэху гуэр уиӏэщи, уздэджэгуну уи гум щыбгъафӏэу узыщӏэхъуэпс ролыр Къыджепӏэн нобэ хьэмэ уи щэхуу къэбгъэнэжын? Тхьэ жысӏэным Вова, ар жыжьэ сыӏукӏынкъымэ, сэ адыгэ, адыгэ театр щыжиӏэкӏэ сэ сохъуапсэ сытым дежи, фащэхэр тщыгъыу, гъэнщӏауэ, дахэу. Ди драматургхэм ятха пьесэ. Драматургхэм ятхауэ Ди лъэпкъым нэхъ хуэгъунэгъуу, сэ классикэр сфӏэмыфӏуэракъым, мыдкӏэ нэгъуэщӏ а жанрхэр сфӏэмыфӏуэракъым, ауэ сохъуапсэ моу дахэу, ар уэрэдкӏэ ирехъу, ар сценографиякӏэ, сыткӏи ирехъу, дахэу зэкӏуу моу зэгъэпэщауэ зы спектакль екӏу дыджэгуну сохъуапсэ. Дауикӏ, дэтхэнэ зы артисткэм дежкӏи абы нэхъыщхьэ роль щызгъэзащӏэу. Ар, мис мы Мария Гуащэней сызэрыджэгуам и гъащӏэм хуэдэу драмэ уэдуи содэ, дапхуэдуми, моуэ пкъы щӏэту спектакль дахэ сыджэгуар, жысӏэу сохъуапсэ, Вовэ. Тхьэм къигъэхъулӏэ.
Зы усэ цӏыкӏу укъезгъэджэжынт.
Сфӏэфӏ дыдэу сыкъыпхуеджэн, Вовэ. Дахэм я нэхъ дахэр лъагъуныгъэрщ. Ар гугъэ пкӏэлъейуэ сэ къысфӏощӏ. Лъагъуныгъэм Егъэунэху ди лӏыгъэр, ар насып къэкӏуэнуи си нэгу къощ, узигъатхэщ ущыпыгуфӏыкӏым. Унэщхъеймэ, ущӏымахуэ кӏыхьщ. Уэ сыт щыгъуи си гум уилъщи фӏыкӏэ, фӏыкӏэ ди къэкӏуэнми согъэпщӏыхь. Гур зыхуэпхъуэу псэр зыгъэгумащӏэ, гъэри щӏыри зыгъэщӏэрэщӏэж, си гу хэлъу лъагъуныгъэ гуащӏэ, си гу хэхъуэу зэи зызмыхъуэж. Фадимэ, дапхуэдэ усэу укъемыджэми, Дапхуэдэу утыку уимыхьэми, япэ ибгъэщыр къызэзыгурыӏуамкӏэ зэрысщӏэмкӏэ, адыгэбзэр, ди адыгэбзэ, ди бзэ дахэр. ӏэмал имыӏэу, Вовэ, сфӏэфӏ дыдэ, уи бзэкӏэ къэбгъэщӏыр, уи гупсысэкӏэр адыгэ гупсысэкӏэщи, уи бзэкӏэ щыжыпӏыжым дей, нэхъ куууэ зыхызощӏэ, нэхъ сфӏэфӏщ.